Tá maoin á thabhairt ar láimh don Stát ag ord rialta de bhun tuairisc an Choimisiúin Ryan ar mhí-úsáid ar pháistí in institiúidí a bhí faoi chúram na nOrd. Ach níl an próiseas faoina ndéantar é seo gan locht. Fáilte chuig Seacht Lá. Sonraí teagmhála Twitter agus Facebook in íochtar bhur scáileáin anois. Anois tá sé faighte amach ag Seacht Lá go bhfuil Comhairle Cathrach na Gaillimhe ag iarraidh ar Ord Rialta Siúracha na Trócaire suirbhé geofisiciúil a dhéanamh ar thalamh ar a mbíodh scoil tionsclaíoch. Caithfear é sin a dhéanamh, a deir siad, sula mbeifear in ann an suíomh ar an mBóthar Ard a aistriú go seilbh an údaráis áitiúil. Ach deir lucht saineolais leis an gclár seo nach bhfuil sé ceart nach fiosrúchán neamhspleách ar an Ord Rialta atá i mbun na hoibre. Anois tá sé beartaithe ag an gComhairle Cathrach ionad cultúir agus ealaíon don aos óg a dhéanamh den áit mar chuid den cheiliúradh ar Chathair Chultúrtha Eorpach Gaillimh 2020. Tá an scéal fiosraithe ag Maolra Mac Donnchadha agus é tar éis labhairt le duine

Sin é Denis Connolly ag caint faoin gcruatan, an sceoin a bhain le Scoil Tionsclaíoch Naomh Áine. Cailíní beaga agus mná óga is mó a bhíodh sa scoil ach seoladh buachaillí beaga freisin ann. Nuair a cailleadh máthair Denis, cuireadh an chlann uilig, idir chailíní agus buachaillí, isteach ann, ar ordú cúirte. tús na seascadaí. Áit uaigneach, ghruama, Caisleán an Léana Bháite ar an mBóthar Ard, ceantar gustalach anois. Ní haon deá-cháil a bhí riamh ar an gcaisleán. Is ann, le linn Chogadh na Saoirse, a ceistíodh agus a ciapadh an tAthair Micheál Ó Gríofa sular fríodh maraithe i mBearna é, mí na Samhna 1920. Ní raibh sé bliain go leith ina dhiaidh sin nuair a thóg Siúrachaí na Trócaire seilbh air. Siad a bhunaigh an scoil tionsclaíoch a choinnigh na glúnta gasúr faoi choinneáil go dtí 1977. And I think it's terrible that them survivors in that school got no head or nothing, they were just sent to the Magdalene laundry or.

Canúint ba mhaith dúinn thiar sa Ghnóthachóid le geilleagar sa gcapall ag caint ar oibriúchán agus sin is géar le labhairt ann a kind of a table with a you know a whole a confirmation fail on it, she was about fourteen or fifteen and a brown habit with a rat in its middle, she was dead and her eye was black. Now don't ask me any more than that but I had suspicious.

All these little things. Nuair a fuair créatúir a d'fhulaing éisteacht sa deireadh, nuair a foilsíodh Tuarascáil Ryan 2009, rinne Siúrachaí na Trócaire margadh cúiteamh. Caisleán an Léana Bháite agus foirgneamh in aice láimhe agus dhá acra talún a aistriú ag Comhairle na Cathrach. Ó shoin, haontaíodh go dtabharfadh an t-ord straidhp eile talún ar láimh agus airgead. luach €1.1 milliún san iomlán sa mbreis le bealach isteach agus clós páirceála a dhéanamh, ach naoi mbliana dar gcionn níl sé aistrithe fós. Tá Catherine Corless, a nochtaigh an scannal i dTuaim, na gasúiríní gan cuntas, gan uaigh, a spreag spéis go domhanda, i dteangmháil le daoine as Scoil Naomh Áine,

I ráiteas atá faighte againn ó chomhlacht PR thar ceann Siúracha na Trócaire, deir siad nach bhfuil aon taifead ins an gcartlann atá acu a thiúrfadh le fios go bhfuil roilig faoi cheilt ar an talamh seo le mo dhroim. Deir siad gur ar iarratas ó Chomhairle na Cathrach atá an suirbhé ordaithe acu. Nuair a bheas an suirbhé déanta, seolfaidh siad ar aghaidh an tuarascáil faoi ag an gComhairle agus féachfaidh siad, a deir siad, leis an aistriú maoine a chinntiú. Saineolaí eile é an tOllamh Pat Dolan in Ionad Unesco in Ollscoil na Gaillimhe. D'oibrigh seisean ina shíceolaí agus síciatraí i gCaisleán an Léana Bháite sna hochtóidí Tráth a raibh an áit ar léas ag an mbord sláinte agus ionad cúraim lae do ghasúir déanta dhó, Nuair a bhí na páistí agus daoine óga ina chónaí i Lenaboy Saint Anne's, bhí siad ann faoi chúram an Stát. Mar sin, níl sé ceart go mbeadh mná rialta ag dhéanamh tochailt mar tar éis Tuam, chaithfear ag dhéanamh tochailt independence.
Tá Teachta Dála sa gcathair freisin ag éileamh fiosrú ceart fuarchúiseach. Bean a chaith seal ag obair don Bhord Sláinte ina siceolaí sa bhfoirgniú. Bean a raibh aintíní léi féin sa scoil. Bean a bhí ina habhcóide ina dhiaidh sin ar son daoine a d'fhulaing sna hinstitiúidí cruálacha.
scéal thar a bheith leochaileach é seo agus ní mór, tá sé thar am stop leis an cur i gcéill. Sin an rud a chuir isteach ar na daoine í gcónaí, ní amháin an méid a d'fhulaing siad ach an cur i gcéill agus sin an rud a chuireann isteach ormsa, tá muid fós, de réir mar a thuigim, ag leanacht ar aghaidh leis an cur i gcéill, ag caint faoi bronntanas seachas cúiteamh.

Chaill David an teach úd, ar dtús. Níl éinne ag rá go bhfuil aon smál ar an talamh seo, agus is dea-scéal é uair ar bith go bhfuil talamh nó go bhfuil maoin á thabhairt ar láimh don stát nó do chúis áitiúil, mar atá, don údarás áitiúil i gcathair na Gaillimhe. Ach cén fáth gur iarr an Chomhairle, mar sin féin, go mbeadh suirbhé geoifisiceach déanta ar an. paiste talún mar seo, a bhí á thabhairt ar láimh in aisce daoibh. Bhuel, caithfidh tú cuimhniú like na rudaí uafásacha a tharla i go leor de na hinstitiúidí seo fadó, mar a tharla i dTuaim is mar sin de. Sea. Caithfidh an Chomhairle Cathrach a bheith céad faoin gcéad cinnte nach bhfuil a leithide san áit seo. Now is deá-scéal é mar is rud iontach gon chathair é agus go dhaoine óga na cathrach. Déanadh dhá suirbhé actually, déanadh suirbhé CCTV ar na píopaí séarachais uilig atá, faoin áit, faoin gcaisleán agus déanadh suirbhé geoifisiceach agus sa suirbhé sin dúirt siad go raibh an talamh glan, nach raibh aon fhianaise ann go raibh reilig de chineál ar bith ann ach tháinig siad trasna ar go leor fianaise seandálaíochta agus an t-aon fhadhb atá leis sin is go bhfuil moill air sin anois mar tógann sé 12 seachtain le hiarratas seandálaíochta a fháil agus nuair a bheidh sé sin déanta déanfar an tochailt seandálaíochta agus ina dhiaidh sin beidh muid in ann a thógáil coiscéim eile. Mar sin, le bheith soiléir faoi seo, seo tuarascáil atá déanta, a choimisiúnaigh Siúracha na Trócaire agus ar tugadh torthaí an tsuirbhé don údarás áitiúil. An bhfuil sé feicthe agat?
níl sé feicthe agam ach tá tá sé ar ar ehm is dóigh tá sé an-láidir an duine dúirt dúirt liom é ó thaobh an Comhairle Cathrach mar tá sé sinsearach go maith sa gComhairle Cathrach. Ach an an cheist atá ann agus Catherine Corless go háirithe nuair is rud é go gcaithfidh tú éisteacht le leithéidí Catherine Corless a nochtaigh gach ar tharla i dTuaim nuair is rud é go ndeir sise go gcaithfidh an fiosrúchán seo a bheith neamhspleách. Tá's agam gur comhlacht neamhspleách a rinne é dosna siúracha ach Freagróidh comhlacht príobháideach ceisteanna de réir na gceisteanna atá curtha orthu.
Bhuel, mura bhfuil an Comhairle Cathrach sásta leis seo, is dóigh go ndéanfaidh muid ceann eile. Bhuel, is dóigh liom, leis an teicneolaíocht atá ann faoi láthair, go bhfuil pictiúirí tógtha acu de na píopaí séarachais agus aon rud atá faoi thalamh san áit seo. Agus ceann de na fadhbanna atá ag an an Príomhfheidhmeannach sa gComhairle Cathrach, ná go bhfuil, go gcaithfidh sé na torthaí a thaispeáint do na comhairleoirí i dtosach sula dtaispeánfaidh sé d'aon duine eile. Bhuel, fós féin, más rud é go raibh amhras ar an gComhairle ar an gcéad lá riamh, gan dabht, agus é sin, gan amhras, gan amhras, i ndiaidh scéal Thuaim agus na scéalta eile, Canathaobh nár tógadh an chéim dul go neamhspleách agus comhlacht a earcú go neamhspleách ar na siúracha agus é sin a dhéanamh mar chuid den próiseas seo? Ní hé, bhíothas ag fáil, maoin in aisce, ní bheadh mórán de chaiteachas i gceist. Bhuel, is dóigh liom ó thaobh an dlí dhe go gcaithfidh na, sin na siúracha, na mná rialta gur leo an talamh so go gcaithfidh siad é sin a choimisiúnú agus ní bheadh cead ag an gComhairle Cathrach é sin a dhéanamh agus sin an fáth gur chuir an Príomhfheidhmeannach agus an coiste atá ag plé leis na siúracha gur chuir siad ceist orthu sin é sin a dhéanamh. Mar a chéile leis an Suirbhé Geoifisiceach agus ansin nuair atá muide 100% sásta gur an seod luachmhar seo go bhfuil muid ag dul a thógáil, ag fáil seilbh air is caoi a chur air mar is tógfaidh sé go leor leor airgead caoi a chur air seo. Tá tú ag caint tá 80 seomra nach mór istigh san áit agus an príomhrud tá muid ag iarraidh a dhéanamh ná go mbeidh ionad cultúrtha agus seo é an rud go bhfuil na siúracha ag iarraidh freisin má thógann muid seilbh air. go mbeidh ionad cultúir ann do dhaoine óga na cathrach agus go mbeidh a leithéid de Branar, go mbeidh Macnas ann agus leanfaidh muid ar aghaidh leis an seod ealaíne atá i gcathair na Gaillimhe. Ní dóigh liom, a Chathail, go mbeadh éinne ag cur ina aghaidh sin. B'fhéidir go mbeadh na daoine a bhí ag cur fúthu ann nó cuireadh ann, go mbeadh ceist le freagairt maidir leis sin. Ach tiocfaimid ar ais chuige sin muna mhiste leat. Tá sé i gceist ag an gComhairle Cathrach dul a labhairt le na daoine a bhí ina cónaí ann nuair a bheidh seilbh acu air, ann agus go mbeidh input acu sin ar an bhfoirgneamh é féin. Maith go leor, maith go leor. Harry McGee, ní hamháin gur as Gaillimh duit ach tógadh thú an-ghar ar fad don láthair seo ar a bhfuilimid ag caint. Yeah, agus is cuimhin liom é, bhí sé, bhí sé i seilbh an Bhord Sláinte nuair a bhíos féin ag fás suas agus tá sean-aithne agam ar Denis Connolly, duine aithnithe ar fud chathair na Gaillimhe agus is deas a fheiceáil go bhfuil Dennis ag déanamh chomh maith na laethanta seo agus ag coinneáil go breá folláin. Ag an am céanna, an rud a ritheann liom féin, a Pháidí, bhuel, tá dhá rud a ritheann liom féin. Den chéad dul síos, you know, má fhaigheann an Chomhairle Cathrach seilbh ar an láthair go mbeidh siad in ann a suirbhé féin a dhéanamh. Braitheann sé ar an gcomhlacht a rinne an suirbhé, an. Cé gur choimisiúnaigh na Siúracha an suirbhé, bhfuil stádas fá leith ag an gcomhlacht seo? Táimid ag caint faoi rud, faoi suirbhé eolaíochta. You know, braitheann sé ar an bhfianaise agus ar an bhfianaise lom agus tógaim an méid a dúirt tú go mbraitheann sé ar an gceist ach you know bhfuil fianaise taobh thiar de, bhfuil aon líomhaintí, bhfuil fírinne taobh thiar de na líomhaintí? Agus caithfidh muid, you know, b'fhéidir dul gan a bheith beagáinín, an iomad cosúil le Salem nó rud mar sin. Tharla sé i dTuaim, ach ní hé sin le rá gur tharla sé in áiteachaí eile chomh maith, a Pháidí. Bhuel, go díreach, mar an cheist i ndáiríre, a Harry, más rud é gur iarr an Chomhairle an suirbhé seo mar caveat nó mar choinníoll ar an talamh a bheith tugtha ar láimh, bhuel, cén fáth nár deineadh go neamhspleách é agus é a dhéanamh chomh críochnúil sin, má thuigeann tú leat mé?
Cinnte, agus b'fhéidir de go raibh cleachtadh de go raibh sé níos fearr de gur fhaitíos nó fhaitíos, ach arís braitheann sé ar an gcomhlacht a rinne é agus is rud é a bhaineann le eolaíocht agus le innealtóireacht agus le teicneolaíocht agus ní braitheann sé ar tuairimí mar shampla ach ach arís mar a dúirt tú féin braitheann sé ar an gceist agus caithfear an na ceisteanna sin a scagadh chun a dheimhniú go bhfuil gach rud 100 fán gcéad ach is maith an rud é a fheiceáil mar a dúirt Cathal ansin an láthair seo a aistriú go seilbh an phobail i nGaillimh mar tá caisleán ansin, tá na tailte go hálainn, tá radharc álainn ar Chuan na Gaillimhe agus má úsáidtear é ar mhaithe leis an bpobal, mar ionad cultúir, mar ionad don aos óg, you know cuirfidh sé go mór le saol agus saibhreas cultúrtha na cathrach. A Harry, ar ndóigh, féachaint ar an stair mar cheist scoir ar an bpointe sin b'fhéidir, Bhí baint ag an Stát, is iad an Stát a chuir na daoine seo go St Anne's agus ná déanaimis dearúd air sin agus na himpleachtaí a bhí aige sin ar dhaoine ar nós Dennis. Bhuel, sin é é agus bhí, bhí scoil eile i mBóthar na Trá Íochtar agus tá aithne agam ar a lán de na leaids a bhí ansin na blianta fada ó shin agus bhí saol crua acub sin chomh maith agus rinneadh drochíde ar a lán acub. agus ghlac an Stát freagracht tar éis Tuairisc Ryan agus sa bhliain 2002, ar ndóigh, nuair a bhí Ruairí Quinn ansin chomh maith agus bhí, dúirt siad go raibh b'fhéidir freagracht de 50% acusan, 50% ag na hOird. Ach faraor, níor íoc na hOird an méid a bhí geallta acub tríd na mblianta. D'íoc siad an chéad uair sa bhliain 2002 ach tar éis tháinig an Tuairisc Ryan amach, Sa bhliain 2009, níor íoc siad a gcuid really, leis an bhfírinne a rá, agus an rud eile a tharla ná bhí a lán talamh á aistriú ach mar a chonaic muid tháinig an cúlú eacnamaíochta agus thit luach na talún go grinneall ina dhiaidh sin so laghdú mór a bhí i gceist ansin chomh maith. Dar leat an bhfuil ag éirí leis an scéim cúitimh sin in aon chor mar you know bhí 1.3 billiún muna bhfuil dul amú orm bhí sé sin geallta Níl sé sin, nó aon rud gar do, tagtha isteach go dtí seo. No, níos lú ná 50 fán gcéad, agus bhí, chuir an rialtas, na rialtais áirid, iachall agus brú ar na hOird 50 fán gcéad a íoc, ach níor aontaigh na hOird leis sin ariamh, agus tá sé i bhfad níos lú ná 50 fán gcéad a d'íocadar, agus cé gur aistríodh a lán tailte, Tá a lán talamh fós nach bhfuil aistrithe agus nach raibh, bhí tuairisc ag PAC anuraidh agus dúirt siad nár láimhseáladh a lán de na haistrithe sin go maith agus gur chaill an Stát a lán airgid de dheasca sin, a Pháidí. Fan linn, a Harry, a Chathail, tá, do luais cuid des na pleananna atá i gceist don ghabháltas seo. Tá siad uaillmhianach ach tá siad ag teastáil agus beidh siad thar a bheith oiriúnach do 2020. Beidh sé, bhuel is ní amháin le haghaidh 2020 ach tá straitéis cultúir againn sa gComhairle Cathrach, straitéis naoi mbliana agus is cuid den 2020, is cuid den choiscéim sin ar aghaidh agus muid ag dul ar aghaidh agus tá muid ag iarraidh ag deireadh 2025 go mbeidh hub anseo ar an mBóthar Ard, ina mbeidh ealaíontóirí, ceoltóirí, go mbeidh daoine in ann fanacht ansin agus go mbeidh siad in ann daoine óga sa gcathair a spreagadh chun na healaíne agus go leanfaidh muid leis an traidisiún láidir atá againn sa gcathair, an traidisiún iontach a chothaigh Páraic Breathnach, Ollie Jennings agus a leithéide ar fud na cathrach agus go leanfaidh muid ar aghaidh leis. Agus tá sé i gceist agaibh dul i gcomhairle leo siúd a bhí ag cur fúthu nó a bhí, a cuireadh go dtí go dtí an scoil tionsclaíoch seo. Like, níl aon dabht faoi, like, bhí an sochaí ag an am, bhí sé uafásach. Sea. Agus cuireadh gasúir isteach sna hinstitiúidí seo. Sea. Agus níor caitheadh go maith leo. Agus mar a dúirt Harry ansin, eh, bhí go leor acu ar scoil liomsa, bhí actually, bhí caoga sa rang agus bhí, bhí, bhí deichniúr acu in aon choirnéal amháin leo féin. Eh, d'aithneofá ar na héadaí go, gurbh ón institiúid iad. So, i gcuimhne ar na créatúir sin a d'fhulaing sna háiteachaí seo, tá muid ag iarraidh aon duine acu atá beo, a theacht chuig an gComhairle Cathrach, beidh fóram againn leo ionas go mbeidh siad in ann a smaointe a chur isteach leis an bplean freisin agus go mbeidh sé, an áit álainn seo, go mbeidh sé i gcuimhne ar na gasúir uilig a chuaigh tríd sin ar feadh na mblianta mblianta fada. Bhuel, is dóigh liom go bhfuil gach duine atá ag éisteacht leat, go háirithe iadsan atá i gcathair agus i gcontae na Gaillimhe, go mbeidh siad ar aon fhocal leat, a Chathail. Táim an-bhuíoch díot as ucht teacht isteach chun é seo a phlé linn. Fágfaimid mar sin é don chéad leath, ach i ndiaidh na bhfógraí, Táim féin agus Harry McGee chun súil siar a chaitheamh ar gheallúntas a thug Uachtarán na hÉireann seacht mbliana ó shin, nuair is rud é gur toghadh é chun na hoifige sin, agus a bhfuil romhainn sa bhfómhar. Fanaigí linn.